ave ka mkpụrụ obi fada david ifeanyịchukwu ojukwu na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga jesu mere ya ebere Nna anyị ukwu Archbishop Nna anyị ukwu Bishop ndị ụkọchukwu ndị ezinụlọ Fada David ndị ọrụ ukwu ụmụnne m na Kristi ohere a anyị nwere kịta ikpere nwanne anyị ekpere bụkwaziri anyị ohere ịkwado onwe anyị ka anyị ruo ebe Chukwu chọrọ ka anyị ruo nke bụ iketa oke na ndụ ebeebe ife ọgụgụ ndị a gụrụ anyị ga-enyere anyị aka na nkwado a ndụ nwanne anyị fada david ga-enyekwazili anyị aka ọ bụrụ na mmadụ dị ka job nwere ike ikwu amaara m na onye mgbapụta m dị ndụ ụdị akụkọ anyị na-anụ maka job afụfụ niile ọ taa ọ bụrụ na o nwere ike ikwu amaara m na onye mgbapụta m dị ndụ anyị niile o nwerekwa ihe kwesịrị igbochi anyị iso chọpụta na onye mgbapụta anyị dị ndụ ka anyị na-achọpụta ya ka anyị ga-ebidozi ibi ndụ ka ndị ma ndị nwere onye mgbapụta dị ndụ na-akpọkwazi anyị oku ka anyị soro ya dị ndụ ndụ ebeebe mgbe pọl na-agwa anyị n'ife ọgụgụ nke abụọ na anyị soro kristi nwụọ anyị ga-eso ya kunitekwa mgbe ọ na-enye anyị olileanya nke mbilite n'ọnwụ ọ bụ agbamume ọ bụ ime ka obi sie anyị ike mana ọ dịkwa nnukwu mkpa na anyị ghọta na Dinwenụ anyị Jesu Kristi onye nwụgoro na-akpọ anyị oku ka anyị soro ya kunite ka anyị soro ya dị ndụ ebeebe nwekwara ihe ọ chọọ ka anyị tinye wee nwee ike ịnabata ihe ọ na-enye anyị onye gị anya mana ị ga-asapụ aka ka ị narị ya o nwere etu esi anarị ya o nwere ụdị ndụ a ga-ebi wee gosi na anyị chọrọ isi ekunite n'ọnwụ o nwere ofu nwatakịrị akụkọ nkịtị ka ọ bụ nne na nna ya ya wee jee izu ike n'obodo oyibo mgbe a na-akwado ije obodo oyibo a nwatakịrị a o nwee ego e nyere ya ji egote ihe ọ na-ewepụta obere ego na-etinye n'akpa o ruo ka o gotere ụmụ akwụkwọ ibe ya ihe n'obodo oyibo o nwerọ onye ọ gwara na ọ na-etinye ego n'akpa mgbe e ruzi ọ nọkata mịpụ jee ebe a na-ere ihe were ego ahụ o tinyere n'akpa nye ha lụọ aka ihe ọ chọrọ ka e nye ya ọ chọrọ igolu a narịcha ihe ihe o nyere ha a sị ya mba na nke a abụrọ ego o kwerọ nwatakịrị a ghọta na anarọ eri ụdị ego a ebe a o wee jụọ nne na nna ya gịnị mezi he atie ị na-etinyebe ego n'akpa o nwere onye ị gwa na a na-agbanwe ego agbanwe na ọ bụrọ ụdị ya a na-eri ebe a ka a na-eri n'ebe anyị jeziri izu ike na ọ bụ obodo oyibo na a na-agbanwe ego nwatakịrị amarọ na a na-agbanwe ego na-etinye ego n'akpa ọtụtụ n'ime anyị amarọkwa na a na-agbanwe ma ego ma ndụ ma ihe na-eme na ndụ anyị ka o wee nwee ike ịbara anyị uru n'ebe a na-eje i jirikwu ya otu ọ dị kịta ị dị ka nwatakịrị na-ewere naira na-etinye n'akpa o ruzie obodo oyibo ebe a na-eri dọla o wepụta naira ka o goro ihe ọ ga-egotenwu ndị gboo ndị be anyị na-amacharọ Dinwenụ anyị Jesu Kristi oke ha ghọta na-eme ihe dị otu a ọ bụrụ na mmadụ nwụọ maka na a chọ ka o bie ogologo ndụ ka ọ dị ndụ ebe ebe otu ha si ghọta ya a na-eni ya ike tichara ya obere ego o ruo ebe a na-eje ka o gochara ihe tichara ya ji ọ dị ha ka mmadụ gburu ya tiri ya mma ma ọ bụ azịza o ruo ya chụba onye ahụ gburu ya mana ihe niile a ga-ele n'ili maka na agbanwerọ ya agbanwe ka ọ baa uru n'ebe a na-eje Dinwenụ anyị Jesu Kristi n'ozi ọma na-akụziri anyị etu anyị ga-esi gbanwee ndụ anyị gbanwee ihe anyị nwere gbanwee ọnọdụ anyị gbanwee ihe na-eme anyị na ihe niile anyị na-agabiga ka ha duruo anyị ebe a na-eje ka ha bụrụ anyị ngọzi ka ọ ghara abụ na ihe ga-akwụsị n'ụwa Dinwenụ anyị Jesu Kristi nkụzi a ọ na-enye n'ozi ọma ọ dị nnukwu mkpa na anyị jisiri ya aka ike maka na o nwerọkwa ebe ọzọ ngọzi ga-esi bịa karịa n'ụdị ndụ a ọ na-akụziri anyị o nwerekwa ebe ọzọ ka anyị na-ekwu mkpa ọ dị ine anya na ndụ Dinwenụ anyị Jesu Kristi na nkuzi ọkachasị n'ozi ọma ịfụ ihe bụ ngọzi ndụ ngọzi ka anyị na-ele anya na ndụ nwanne anyị fada David m ga-esechalụ mkpụrụ ihe ịtọ nke mbụ ga-abịa n'ofu ihe m chọpụtara na ndụ ya tupu m nwee isi ọma ka mụ na ya biri na St. John the Baptist ọnụ ọnwa one ma one nke mbụ a m chọrọ isela- isete bụ o nwere mgbe fada nọ St. Edmunds Nkpọ o wee kpọọ m na fon na o nwee ebe ọ chọrọ ka m duga ya ebe ọ chọrọ ka m duga ya bụ na nke ndị amị na Ọnịcha ebe a na amị baraks o wee bụrụ na a na-akpọ ya ka ọ bịa kọwaa na o nwere akụkọ na-agbasa ebe niile na ndị amị ndị soja bịara na parish ya gbusisi kpọgbusịa ndị mmadụ a na-asị ya bịa kwuo ma ọ eziokwu ma ọ na ọ bụrọ eziokwu ka anyị na-eje m jụọ fada ihe dị otu a emere fada sị m na ebe na ụbọchị a na-ekwu ya na ọ nya nwa ka mọni mas na o nwerọkwa ndị soja ọ fụ na o nwerọkwa onye a gbagbu na parish ya mana akụkọ a juru ebe niile o wee na-asị na ụfọdụ ndị mmadụ na-agwa ya ihe ọ ga-ekwu na o ruo o tego ndị a mebere anyị ihe ruo sị kwuo na o mere mana ọ bụrọ ihe mere eme ofu ihe anyị kwesịrị isi na ya wee mụtakwa bụ nke a ọtụtụ ihe anyị na-akọ ọtụtụ ihe ndị anyị na-anụ na-abụrọ eziokwu na-aghasa ụwa nke na o nwezie ụbọchị ihe nwa mere e kwubezie echekwado etu esi akọbu nke na-abụrọ eziokwu mana fada kwudosiri ike kwuo ihe ọ ma na o nwerọkwa onye ọ fụrụ a gbagbu na parish ya n'ime ụlọ ụka ya na o nwerọ anyị ga-ejikwa nwayọọ ihe anyị na-agụta ọkachasị na ụzọ esi agbasa ozi tata juru ebe niile ji nwayọọ mara nke anyị na-ewere jikwa nwayọọ na-akuziri ụmụ anyị ka ha mara etu esi agbasa ozi nke a sị ka a rapụ ya nke maka o nwere ike bụrụ kporie eziokwu mana ọ dịrọ mma ịgbasa o nwere ike ị fụ onye moto pịagburu ị fụ ndị mmadụ kama a ga-ebuje ụlọ ọgwụ a na-esere onyonyo a na-ese a na-ese tupu ị ghọta ihe mere ọ dịgo na Facebook dị n'ihe niile amarọ onye ga-ebu ụzọ fụ ya o nwere ike bụrụ nna ma ọ bụ nne onye ahụ moto pịagburu ọ bụrụ ebe ọ ga-afụ ya ọ bụrụ na Facebook ihe niile abụrụ ihe eji eme nta akụkọ anyị ga na-ahọrọ ahọrọ ndị dị mma ihe ọzọ mesịrị na ndụ fada david m kwuo nke a kịta amarọ m ma a ga-eji ya kụọrụ ya aka ka anyị ga-eji ya dụọ onwe anyị ọdụ ka mụ na ya nọ na st john the baptist olu ofu abalị ya na ụmụ ya ụmụ ya ka m kwuo ụmụaka ndị ọ na-enyere aka na ndị na-arụ ọrụ na parish ha na-agbagharịgasị m na-enyo ka m fụ ihe ha na-eme ma ndị na-ebute shọvel ma ndị na-ebute akpa dị n'okwute ma ndị bu oche soro fada na-aga ụfọdụ nwere mgbe ụkwụ na-egbuchi ya nwa obere etu o si aga eburu oche na-eso ya na-apụ n'iro na-asị ebee ka a na-eje ụnụ ama ebe ha na-eje n'abalị eburu oche na-eso ya buru shọvel burusie akpa okwute o wee bụrụ na ụzọ ụzọ esi abanye main market nwere ebe tipusichara etipu ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịga moto pụta anaghị afụ etu esi ga ayacha ihe niile a na-aya n'ime ahịa anaghị afụ ebe esi wee ga fada buru oche ebupụtara oche ọ nọdụ anị na-agwa ụmụazị ngwa kponye ebe a mee nke a hai o nwe ka o si metụ m n'arụ akụkọ dị otu a ga-eji ya kụọrụ fada aka ọ kwa ihe dị mma ka ọ na-eme mana ihe na-agbata m n'obi abụrọdị na ọ na-eme ihe dị mma ihe na-agbata m n'obi bụ ọ ọrụ fada ọ na o nwerọ ndị kwesịrị ịdị na-emere anyị ya kedu ebe anyị chegidere wee ruo na nke anyị na-emerọzi o nwerọ onye ga-emere anyị ya ka fada na-agba mbọ ka e kporo okwute na-ekpochisi ihe ndị a a ga-enwekwa ndị ga na-ekporo aja na- ndị na-ekporo ihe ha zapụtara n'ụlọ na-ekponye na n'ọwa mmiri na gota mmiri zoo o bukọrọ ihe ndị a niile nọchie ebe mmiri ga-esi wee gaa mmiri a na-adọ n'ụzọ o nwere ike so n'ihe ụzọ ji emebi ọsịsọ o metụ fada n'obi n'agbanyeghị na o nweghị ike ịgbanwu ọsọ o nwerọ ike ịganwu ije ọfụma ebulu oche na-eso ya n'azụ n'abalị oge moto ga-agafechago ọ nọrọ anị n'oche na-egosi ụmụazị ngwa kponye ebe a kponye ebe a kponye ebe a ihe na-akpata m n'obi bụ kedu ụbọchị anyị ga-akawanye mma anyị ga-anọgidezie n'ọnọdụ a anyị ga-anọgidezie n'ọnọdụ a kedu ndị na-arụrụ anyị ọrụ kedu ndị anyị rọpụta ọ anyị ji onwe anyị ka ọ ha ji anyị maka tupu ị ghọta ihe na-eme kịta eriorekwa ka egbe na-achọ ibu ọkụkọ na-ekwe anyị nkwa nke a na nke ọzọ anyị a na-achọ ihe ha ga-enye anyị tupu anyị atụnyere ha akwụkwọ ike anyị na-achọ ego anyị na-achọ akpa rice tupu ha bukọtacha ihe ndị a nyechaa anyị ike ọrụ agwụ ha tupu ha bukọtacha ihe ndị a kee anyị maka ekeghị anyị anyị agaghị ekweta na ha ga-arụrụ anyị ọrụ tupu ha kechaa ya chee etu ha ga-esi kwụchigha ụgwọ ya oge aga afụfụ anyị a na-akawanye njọ a na-etinyekwa afụfụ n'elu afụfụ ọ na o rubero mgbe anyị ga-ajụ ịna ha ihe ndị a ha na-eke anyị maka na ọ na-edupịa ha ụzọ ha kechaa ya ha ekweta na ha enyego anyị ka ha riwezie nke ha anyị a ka na-achọkwa anya ka ha rụọra anyị ọrụ onye richagolo ego ekenyere ya rice ekenyere ka na-achọkwa ihe ọzọ ọ bụ ezigbo mmadụ maka oge ụfọdụ anyị abụrọkwa ndị ezigbo mmadụ anyị erigo kwanye ha ma n'izu ori ha mechaa anyị a na-achọkwa ka ha rụọ ọrụ ọ nya mere ha ga-eji hapụla anyị ụzọ anyị a na-adagbu n'ime moto a na-etikasị onye ji ụkwụ agaghị afụ ebe o si wee gaa nke ikpeazụ m chọrọ iwere na ntị ya nke a bụ ihe ndị megasịrị ụbọchị ọ nwụrụ ka a ga-abụ nke ikpeazụ ụbọchị fada jewere ụlọ ọgwụ ọ bụkwazị ụbọchị ahụ ka ọ nwụrụ anyị jee fụ ya mụ na fada eh, Stephen anyị gaa fụ ya n'ehihie anyị na ya kpasịrị nkata mana mgbe anyị chịghataziri na- na mgbede abalị mm, ike okwu adịrọzi ya chukwu nyekwa aka fada John Bosco ofu enyi ya nwoke enyebe ya sakramenti ikpeazụ mana ofu ihe ụmụ ya ndị a na-ekwugasị ọ gwara ha bụ ihe metụkwara m n'obi ofu ihe ọ kpụ n'ọnụ ọ gwara ofu onye agwakwa onye nke ọzọ bụ ha jee na tebụl ya na o nwere ebe ya depụtagasịrị ndị eji ụgwọ sị gbakwa mbọ fụ na akwụchara ụgwọ ndị a o metụ m n'obi ụgwọ a na-ekwu eji kịta abụrọkwa na o jee golo akwa jide ụgwọ ma ọ golo shoe jide ụgwọ ya nwere ike bụrụ ọrụ parish ọrụ parish gasị na arụrụ nke a kwụchaberọ ụgwọ ma ọ na parish kwesịrị ịkwụ mana o buru ya n'isi echiche batara n'obi mgbe m na-anụ na o ziri onye a zie onye a zie onye a bụ n'oge ụfọdụ ndị parish anyị na-arapụrụ ndị fada ọrụ rinne anyị na-arapụrụ ha ọrụ rinne fada ga-akụ akụ gbaa agba ka a ga-asị na ọ sọ ihe a ejiri ụgwọ na-awa ya isi mana maka na onye obi na-esirọ ike na ihe ndị a zuru inye mmadụ m- m- ọbara mgbali elu onye obi na-esirọ ike eji ụgwọ nke a n'isi fada eji nke a n'isi fada ihe niile n'isi fada anyị ga-enyerenụ ndị fada anyị aka ihe a bụ ọrụ a ga-agbakọ ọnụ maka na ụka kristi bụ anyị ncha niile ọ bụrọ fada n'agbanyeghị na o nwere ike bụrụ onye isi kansụl mana e nwere ndị ọzọ ya na ya na-arụ ọrụ arapụrụ ya ya arapụrụ ya ofu onye o nwere ike ime mmadụ ọ na-eche a eji ụgwọ nke eji ụgwọ nke a, ọ ya arahụ ụra ọfụma o nwekwa ike ọ ya ekpenwuzi ekpere ọfụma ebe a na-eche maka na eji ụgwọ ebe a na-eche ife a ga-arụ mana ndị mmadụ juru anyị ga-apụta nye aka na parish ọbụla anyị nọ onye e tinye na kansụl ọ bụrụ na ị gaghị arụnwu ọrụ kwuo na ị gaghị arụnwu ihe eji eme ya bụ ka ọrụ dị mfe ka irinne na-arụ ya ọ bụrọ fada ga-eje gote nke a fada ji ụgwọ fada mere nke a o nwerọ ụgwọ fada ji ụgwọ parish ọ dị nnukwu mkpa na anyị mụtara etu esi ewe ụka ka nke anyị ọ bụrọ nke fada ọ bụrọ ụka fada ọ bụ anyị ncha niile ọ na-ada ada ọ bụ anyị ncha na-akwatu ya anyị ncha niile nwekwara ohere ịkwakuni ya ụmụnne na kristi n'ikpeazụ ka anyị na-ekpe ekpere na-ayọ ebere chineke n'isi nwanne anyị ka anyị chetakwa na anyị niile enwego olileanya isolu na alaeze eluigwe onye na-erurọ kedu onye ụta dịrị onye na-erurọ ọ ga-asị na Chukwu achọrọ ka ọ bata o mepegola anyị ụzọ na-akpọ anyị gbaa mbọ ka ị fụ na o nwerọ ihe ga-egbochi gị gbaa mbọ ka ị fụ na ị nwere agụụ ije n'igwe ka agụụ a karịa ihe niile na-agụ gị n'ụwa anyị kwado ije n'igwe ọfụma ụwa anyị bi na adịrị anyị mma iru ụwa adị ọfụụ ka anyị yọọ Dinwenụ anyị Jesu Kristi ka ọ na-emelụ nwanne anyị ebere ka o nye anyị amara ka anyị niile bido nwee agụụ maka ebe a Dinwenụ anyị Jesu Kristi mepegoro anyị ụzọ ka ndụ anyị niile bụrụ maka ije n'igwe o si etu a agụ anyị agụụ Chukwu onye ebere ga-ejiriri ihe a na-agụ anyị agụụ wee gọzie anyị God bless you.